Fáilte go Cruthaigh, podchraoladh a bhreathnaíonn ar na ceannródaithe atá ag cruthú tograí agus gnólachtaí uaillmhianacha trí Ghaeilge. Is mise Daithí de Buitléir, Clárbhainisteoir ar Gaeilge 365, clár nuálaíocht teanga Údarás Áitiúil Bhaile Átha Cliath. Táimid ag tús ré nua don Ghaeilge, ré na cruthaitheoirí. Foghlaimeoimis óna chéile agus cruthóimis le chéile todhchaí leis an nGaeilge mar chroíphointe di. Inniu, tá Dawn Nic Íomhair, tá Dawn tar éis a bheith i croílár na forbartha de Café Aon Scéal i dTamhlacht, café dhátheangach atá ag spreagadh agus ag saibhriú na Gaeilge sa cheantar mórthimpeall orthu in Iarthar Bhaile Átha Cliath. Fáilte isteach, Dawn. Dia dhuit, Daithí, conas tá? Ana-mhaith, ana-mhaith.
So, em, just tosnóimid as, b'fhéidir, inis dúinn beagáinín, kind of, fút féin agus beagáinín faoi Café Aon Scéal freisin, le do thoil. Yeah, so thosaigh mé, em, bhí mé saghas páirteach le Gaelphobal Thamhlachta sa chúlra agus bhí siad ag iarraidh rud éigin a thosnú i dTamhlacht a, agus mar sin chuir siad buiséad le chéile agus cheannaíomar foirgneamh i dTamhlacht. Ag an am bhí siad ag iarraidh saghas b'fhéidir siopa leabhar nó spás bheag a bheith acu le bualadh suas le daoine anois is arís ach tar éis tamaillín nuair a bhíomar cruinnithe éagsúla againn le an coiste agus a leithéide sin thángamar suas le an smaoineamh caife beag a bheith againn agus an fáth go rabhamar ag iarraidh an caife mar bhíomar ag iarraidh go mbeidh spás oscailte Seacht lá sa seachtain do iarscoláirí nó aon duine sa cheantar a bhí ag iarraidh like cupán caife nó tae a bheith acu i saghas spás neamhfhoirmiúil um agus eh compordach le cúpla comhrá i nGaeilge is dóigh liom, yeah. Ana mhaith, ana mhaith.
Agus abair, cén bhliain inar thosaigh sibh? So cheannaíomar an teach, ceapaim, 2016 nó 17, agus ansin bhí orainn airgead sa bhreis a fháil ó, bhuel, aon áit ag an am. Ach ceapaim ansin, tar éis tamaillín, bhí orainn cúpla rudaí sa bhreis a dhéanamh le an foirgneamh, like an DAC cert agus a leithéid a fháil réidh. So bhí, bhíomar le oscailt i 2018 ach faoi dheireadh d'osclomar i 2019. Yeah, ana mhaith.
So teacht suas ar sé bhliain ar an bhfód anois, yeah, ana mhaith. Yeah, yeah. So is rud iontach é dúinn anois mar ag tús, um, i gcomhair a lán comhlachtaí agus gnónna éagsúil, bhíomar oscailte cúpla mí agus ansin bhuail Covid. So le bheith ionraic leat, eh, bhí sé ana-deacair. ag an tús don saghas tionscnamh ach anois tar éis sé bhliain yeah tá difríocht mhór ann tá an spás ag dul ó neart go neart. Yeah, sin ar fheabhas because bhí mé ag caint le duine le déanaí agus bhí sé ag rá go dteipeann ar rud éigin cosúil le 70 faoin gcéad de chaiféanna agus bialanna ina gcéad trí bhliain so is iontach Ní amháin nach bhfuil sibhse sa chatagóir sin ach tá sibh ag dul ó neart go neart kinda sé bhliain níos déanaí. Cad é kind of rún bhur rath nó cad é an kinda magic, magic powder a mheas sibh? Bhuel, ceapaim ehm an bealach a bhfuileamar saghas ag déileáil le custaiméirí sa cheantar agus a leitheide sin ehm is café dátheangach é, bhuel sin an bealach a déarfaidh mé i gcónaí mar Is spás a bhfuil oscailte do gach duine, Gaeilgeoirí ach muna bhfuil an Ghaeilge agat, táimear fós ag iarraidh go mbeidh fáilte romhat sa café. Agus ceapaim sin an rud a thaitníonn le daoine freisin, nuair a siúlann tú istigh, ní saghas franchise é mar Costa nó Starbucks nó áit eicínt mar sin. Amannaí eile má téann tú isteach in áit b'fhéidir nach bhfuil sé cé chomh compordach agus a bhfuil sé sa café. Tá an foireann an-chairdiúil agus cabhrach freisin agus táimid saghas oscailte do smaointe éagsúil. So is café é ach is spás é i gcomhair a lán gnóanna nó saghas grúpaí éagsúil sa cheantar so úsáideann a lán daoine i dTamhlacht an spás ach ní ach amháin Gaeilgeoirí agus sin an rud ceapaim a chaithfidh tú bheith cúramach faoi. Táimear ansin saghas. le an Ghaeilge a spreagadh sa cheantar ach nílimear ansin le cur isteach ar aon duine nó a rá like oh níl an Ghaeilge agat so níl cead agat isteach. So ceapaim caithfidh tú bheith saghas oscailte nuair atá smaointe agat le rud eicínt a dhéanamh agus ná bí ag smaoineamh like ok seo an bealach a bhfuil sé agus Nílimear ach amháin ag déanamh an rud seo. So ceapaim má tá aon smaoineamh agat, caithfidh tú saghas a bheith oscailte le rudaí nua a dhéanamh agus sin an fáth ceapaim go bhfuileamar ag dul go maith ag an nóiméad. Yeah, is ceapaim tá sin an-suimiúil, an kinda smaoineamh faoi go n-eagraíonn tú rud trí Gaeilge agus de facto tuigeann an uile duine go bhfuil Gaeilge acu, gur féidir leo na seirbhísí sin a úsáid trí Ghaeilge ach go bhfuil fáilte roimh an uile duine freisin agus you know b'fhéidir go dtiocfaidh roinnt daoine ar an aistear ar deireadh, rud atá kinda an-chumhachtach agus an-suimiúil. But, so tóg mé ar ais go dtí na luath blianta sin, so táimid ag caint ar kinda 2016 nó thart faoin am sin, kinda just luaigh tú, Oh yeah, and then just you know, fuaireamar cúpla pingin le chéile agus cheannaíomar teach. Oh yeah, yeah, yeah. Ní raibh sé, ní raibh sé chomh éasca leis sin. Um... So inis dom beagáinín faoi, faoi sin, like, conas, yeah, cárb as a tháinig an kind of gluaiseacht sin sa phobal? Bhí uh, cumann i Tamhlacht agus bhí meascán de múinteoirí agus tuismitheoirí agus daoine éagsúil ann agus thar na bhlianta bhí siad ag, um, ag déanamh rudaí éagsúla le airgead a bailiú agus nuair a bhí grúpa amháin ag dul ar scor agus bhí an grúpa eile saghas ann le Gael Pobal Tamhlachta, bhí siad ag iarraidh rud éigin tábhachtach a dhéanamh le an airgid a bhí fágtha sa kitty mar a déarfá. So bhí beagáinín airgid sa budget againn ar dtús agus ansin le cabhair agus tacaíocht ó de leithéid de Foras na Gaeilge, an Chomhairle Tamhlachta, Contae Chomhairle Baile Átha Cliath Theas. Fuaireamar airgead le an spás a cruthú. So yeah, ní raibh an airgead go léir againn ag an am nó níor bhfuaireamar saghas ehm, ticéad le aon rud a dhéanamh saghas bhí, bhí a lán rudaí ag dul ar aghaidh sa chúlra ar dtús so fiú nuair a cheannaíomar an teach bhí orainn a lán obair a chur isteach le gach rud a feabhsú ann mar bhí an foirgneamh ehm, saghas dilapidated ag an am agus bhí daoine, ní raibh an spás úsáidte le blianta. Agus ar ar ceannaíodh an teach ar an margadh oscailte díreach, it was kinda, bhí cúpla pingin tarraingte le chéile and it, Sin é, yeah.
chun súil a choinneáil amach i gcomhair spás a bheadh feiliúnach. Yeah, agus an rud a tharla ar dtús is dóigh liom ná nuair a bhíomar ag iarraidh an spás a bheith againn, Bhíomar ag smaoineamh maybe ar siopa leabhar nó amharclann nó rud eicínt mar sin. Ach leis sin, an smaoineamh a bhí againn, like, bhíomar ag smaoineamh, like, ní beidh na doirse oscailte gach lá, you know, caithfidh tú rud éigin suimiúil a chur ar siúl in ionad just seomra go go mbeidh daoine ag úsáid é anois is arís, you know. So sin an fáth gur Thángamar suas le an smaoineamh maybe ar an caife mar bhí beagáinín taithí agam roimh ré, bhí mé ag obair i caife nó dhó mé féin i mo saol féin agus mar sin bhí mé ag déanamh obair bhaile le páistí anois is arís sa caife agus ansin má bhí duine ag teacht nó ag imeacht ón spás déarfaidh mé leo ó Dia dhuit or slán or whatever ach tar éis tamaillín bhí daoine ag teacht isteach b'fhéidir lá amháin ar an Céadaoin le leabhar i nGaeilge liom Agus ansin tar éis am bhíomar ag rá, bhuel cén fáth nach mbeidh like siopa leabhar againn agus b'fhéidir go mbeidh sé oscailte ceithre huair sa lá nó cúpla lá sa seachtain.
So abair, an t-am seo an raibh tusa, nuair a bhí na comhráite seo ar fad ag dul ar aghaidh, an raibh tusa ag obair i kind of café eile i Tamhlacht, like café kind of Béarla tradisiúnta? Bhuel bhí mé ag obair i café ar dtús i Cluain Dolcáin agus bhí just café beag ann agus Gach lá nuair a bhí mé ann em just d'fhan mé ag labhairt i Gaeilge tar éis ag fágáil scoil so just bhí an suim agam i gcónaí em so fiú má bhí aon duine ag teacht nó ag imeacht i gcónaí like nuair a bhí mé i mo chónaí i Ciarraí nó Gaillimh nó aon áit thar na bhlianta má bhí mé ag labhairt i mBéarla i rith an lá i gcónaí bhí mé ag rá like oh go raibh maith agat or slán or whatever just cúpla focal beag anois is arís ach just chonaic mé fhéin le an taithí a bhí agam sa cafés, go raibh suim ag daoine Gaeilge a labhairt ar ais liom. Agus ansin nuair a bhí custaiméirí eile ag teacht isteach agus bhí siad ag rá Ó, tá Gaeilge agat or whatever. Ach just saghas, bhí an comhrá ann sa cúlra i gcónaí. You know, nuair a bhí mé amuigh fiú ag labhairt le duine éicint ar an guthán, má bhí mé ag labhairt le mo dheartháir i nGaeilge ar an luas nó an bus nó rud éicint mar sin, déarfadh duine, Ó, an tú ag labhairt i nGaeilge? Ach bhí ionadh ar daoine a lán den t-am, bhí siad ag smaoineamh oh an tú ag labhairt teanga difriúil agus you know bhí mé ag rá oh no tá mé ag labhairt i nGaeilge. So sin rud a bhí ann agus bhí mé ag smaoineamh mé féin nuair a bhí mé bainteach le an coiste just cheap mé cén fáth gur mbeidh foirgneamh ann agus Beidh an foirgneamh folamh cuid is mó den t-am so sin an fáth gur ceapamar go mbeidh spás mar café. An bealach sin beidh muid ábalta daoine like a fostaí ón ceantar, beidh spás againn i gcomhair daoine a thabhairt istigh i gcomhair taithí oibre ó na scoileanna. So is féidir leat le siopa leabhar, sin saghas post amháin agus beidh tú ag déanamh b'fhéidir ag cur amach rudaí le díol agus níl fhios agam cé méid daoine a bheidh ag teacht isteach chuig an spás ach le café, agus feicfidh tú féin gach áit anois, in ionaid siopadóireacht fiú, le Dunnes fiú, tá café ag Dunnes anois, you know, bhí ceann acu blianta ó shin agus ghearr siad siar agus ní raibh ach éadaí acu i gcomhair tamaillín fada ach tar éis cúpla bhliain bhí saghas saol difriúil ann le tae agus caife agus a leithéid de sin le cafés ach mar a luaigh tú níos luath, yeah, dúnann áiteanna síos an-tapaidh mar ceapann gur ceapann daoine, oh, beidh sé chomh deas café beag a bheith agam agus tá saghas an. An smaoineamh sin acu go bhfuil like ní saol éasca ach like ó beidh tú ansin ag bácáil cácaí agus ag déanamh caife ach tá i bhfad níos mó sa chúlra ann de réir árachas agus HACCP agus rudaí éagsúil like you know.
Agus so ceann de na rudaí a faighim suimiúil faoin stuff atá sibh ag déanamh ná gur, is dócha, déarfadh daoine gur fiontar sóisialta atá ann nó gur, you know, an airgead atá ag teacht nó aon brábús atá ag teacht as, tá sin ag dul ar ais i forbairt an café nó forbairt na Gaeilge sa phobal. An déanann sin é níos éasca? le rith nó níos deacra, meas tú? Braitheann sé. Ceapaim uaireanta b'fhéidir gur ceapfaidh daoine an bealach nach bhfuil cíos mór sa caife, b'fhéidir go bhfuil an tacaíocht sin acu agus sin an fáth go bhfuilimar oscailte. Ach ceapaim go táimid ag coimeád na praghsanna saghas íseal agus mar a dúirt tú, like téann an airgead ar ais arís istigh san spá. So i rith an bhliain déanaimid imeachtaí i gcomhair grúpaí éagsúil sa cheantar, so déanaimid laethanta, teaghlaigh, déanaimid laethanta spraoi, bíonn oíche ceoil ar siúl againn, b'fhéidir oíche Ghaeilge bhingó, do leithéid de sin. So nuair atáimid ag déanamh rudaí sa bhreis mar sin, is féidir linn an airgid saghas a bailiú agus cur ar ais isteach i rud eicínt eile ach caithfidh mé a rá arís, Muna raibh an tacaíocht againn thar na bhlianta ó do leithéid de Foras na Gaeilge nó i dTamhlacht, mar shampla, tá like Dave Farrelly, tá sé ag obair trasna an bhóthair dúinn ansin agus thar na bhlianta gan an tacaíocht sin ní bheidh an spás againn. So, you know, ar taobh amháin tá mé ag rá tá an caifé ann agus tá an gnó ann agus táimid ag cur an airgid ar ais ach beidh fadhbanna againn muna raibh an tacaíocht againn. So, le an tacaíocht sin, níl an tacaíocht tachtaiseach ag íoc, like, mar shampla, mo thuarastal nó aon rud. Táimid fostaithe mar Oifigeach Forbartha le Foras na Gaeilge agus tá bainisteoir againn sa caife agus táimid ag tabhairt tacaíocht dóibh le rudaí éagsúla a dhéanamh thar na bhlianta ach de réir imeachtaí agus laethanta nó mar sin, like, bhí Daidí na Nollag sa caife ag deireadh an bhliana ach bhuel bhí Daidí na Nollag tinn so bhí orainn Mamaí na Nollag a thógáil istigh agus bhí mé ag siúl ag siúl timpeall mar síofra mé fhéin ag tabhairt amach rudaí ach gan saghas airgid sa bhreis le rudaí éagsúil a bhfuilimar a dhéanamh, ní bheimir ábalta na laethanta sin a chur ar siúl. Mar na laethanta a déanaimid, má táimid ag déanamh soláistí nó bronntanas beag i gcomhair na páistí nó aon rud mar sin, tagann saghas an airgid sa bhreis sin tríd, b'fhéidir, rud eicínt le Glór na nGael nó Foras na nGaeilge nó mar shampla arís le Contae Chomhairle Baile Átha Cliath Theas, like le deontasaí éagsúil le na laethanta. a chur le chéile. You know, so is sórt meascán ann. Yeah, no, agus is dócha, ceapaim go bhfuil sé an-suimiúil in that go minic buailim le daoine agus tá siad ag iarraidh stuff a chruthú trí Ghaeilge nó trí Bhéarla agus amanntaí bheadh sé níos éasca b'fhéidir an rud a dhéanamh mar fiontar shóisialta ná mar rud tráchtála agus is dócha ó bheith ag éisteacht leat toisc an cineálín cur chuige atá agaibh, Tá daoine in ann tuarastal a bhaint ón rud, tá daoine in ann maireachtáil ón rud but osclaíonn sé a lán foinsí tacaíochta eile 'cause tá sibhse ag iarraidh an pobal a fhorbairt tríd an café in áit b'fhéidir go bhfuil sibh, agus tá sibh ag cur fostaíocht ar fáil ach b'fhéidir osclaíonn sé doirse nach mbeadh ar oscailt daoibh dá mba rud é gur café ar mhaithe le brabús leis an ethos céanna a bhí ann. Rud atá suimiúil. So tóg mé siar. An raibh aon kind of cruinniú ar leith nó comhrá ar leith go raibh, gur bhog sibh ó, is dócha go raibh comhráite ag dul ar aghaidh ar feadh tamaill a rá caithfidh muid níos mó a dhéanamh, ba chóir dúinn rud níos uaillmhianaí a dhéanamh, tá, b'fhéidir, bhí tú ag rá go raibh glúin de daoine a bhí tar éis a bheith ag forbairt na Gaeilge sa cheantar ar feadh i bhfad agus theastaigh uathu, b'fhéidir, go mbeadh rud níos buaine ann. Cathain gur bhog sé ó caint go dtí gníomh? I 2017, yeah. Mar bhí an méid ag dul ar aghaidh agus ní raibh saghas spás againn mar saghas grúpa Gaelach le bualadh suas le imeachtaí a chur ar siúl, aon rud mar sin. So bhí Ciorcal Comhrá ag dul ar aghaidh agus bhí sé ar siúl i Molloy's, síos an bóthar, Teach Tabhairne. Bhí. rudaí éagsúla ag dul ar aghaidh anois is arís agus b'fhéidir go mbeidh siad ag tarlú tríd na scoileanna Gaelach sa cheantar. So is dóigh liom, yeah, b'fhéidir i fiche seacht déag nuair a thosamar ag smaoineamh i ndáil le spás a cheannach le an airgead a bhí ann. Agus cad a bhog é ón chineál, so fiú, like, tá aithne agam ar ghrúpaí eile atá ag lorg spás agus tá siad ag caint air le deich, cúig déag bliain. Like, cad a bhog é ó, oh, ba chóir dúinn seo a dhéanamh go. Bhuel, tá muid ag dul a déanamh seo. Beagáinín fuinneamh is dóigh liom, just le daoine a bhí suim acu rud éigin a cruthú, like, so sa cúlra anois linn le Gaelphobal Thamhlachta, tá Pól Ó Meadhra, tá sé ag obair i Scoil Santain, is múinteoir é, agus. Tá an-suim aige Gaeilge a spreagadh sa cheantar so fiú nuair a bhuail mé suas le daoine, saghas an Coiste ó Gaelphobal Thamhlachta, bhí Pól ansin, bhí Barbara agus Barbara mar príomhoide i Scoil Chaitlín Maude, cúpla múinteoirí eile b'fhéidir, leas-príomhoide Deirdre ó Scoil Santain agus cúpla tuismitheoirí agus a leithid de sin agus is dóigh liom bhí, mar just ag iarraidh, bogadh ar aghaidh le rud éigin, mar a deireann tú, a chruthú agus go mbeidh spás againn, go mbeidh rud éigin, I suppose, tábhachtaí. Ceapaim, an bealach a smaoiním mé faoi anois, muna raibh an obair nó saghas an fuinneamh ag Pól sa chúlra thar na bhlianta, ní bheidh mé féin bainteach le Gaelphobal Thamhlachta, you know, ní bheidh post agam mar Oifigeach Forbartha. i dTamhlacht agus ceapaim uaireanta nuair a smaoiníonn daoine ar Thamhlacht fiú thar na bhlianta i mo saol pearsúnta nuair a bhí mé i mo cónaí i Ciarraí mar shampla nuair a bhí mé ag labhairt i nGaeilge le daoine déarfaidh daoine liom like ó cé as tú agus déarfaidh mé ó Baile Átha Cliath cá háit Tamhlacht agus deir siad ó d'fhoghlaim tú do Ghaeilge i dTamhlacht agus bíonn saghas féachaint orm mar like nach d'fhoghlaim tú é anseo i gCiarraí saghas rud agus dúirt mé no no tá Gaeilge againn i dTamhlacht like do you know is rud tábhachtach é i mo saol féin mar shampla nuair a bhí mé ag fásta suas ní raibh Gaeilge againn sa bhaile ach bhí cnag ag an doras agus ehm bhí mé féin agus mo dheirfiúr ehm Gwen ag siúl timpeall sa halla agus eh bhí mamaí ann just ag iarraidh ainmneacha a fháil le chéile i gcomhair Scoil Chaitlín Maude ag an am like so bhí sé sin i sa ochtaidí like b'fhéidir ochtó cúig ochtó sé rud eicínt mar sin agus ní raibh mé ach ceapaim dhá bhliain d'aois nó trí bhliain d'aois agus dúirt an bhean ah scríobh síos write down your one's name as well there so scríobh mo mhamaí síos ainm mo dheirfiúr agus agus mé féin agus yeah Ceapaim thar na bhlianta nuair a bhí mé ag fásta suas agus ag freastal ar scoil i Tamhlacht, a lán don town bhí saghas, níl mé ag iarraidh a rá go bhfuil saghas vibes dona timpeall ar an áit, you know, fiú nuair a bhí mé ag freastal ar scoil agus déarfaidh duine éigin leat nuair a bhí tú ag dul i gcomhair post mar shampla, agallamh, cá háit a bhfuil do, tú i do chónaí agus déarfaidh tú Tamhlacht like agus bhí siad ag smaoineamh whoa. So ceapaim do na daoine, fiú do na múinteoirí a bhí bainteach le an coiste like duine amháin ó Gaillimh, duine amháin ó Tiobraid Árann, duine amháin ó, Donegal, ceapaim, like meascán de daoine a bhí ag obair i dTamhlacht agus chonaic siad féin saghas an grá agus an fuinnimh a bhí ag daoine sa ochtóidí agus sna nóchaidí le rud éigin a dhéanamh le just le rá like you know yeah tá Gaeilge againn i dTamhlacht is féidir linn rud éigin mar seo a chruthaigh mar ceapaim uaireanta fiú le um Gaeilge nuair a buaileann tú le daoine nuair a bhí mé ag fásta suas cheap mé b'fhéidir nach raibh spásanna amach ansin le labhairt le daoine i nGaeilge. Fiú nuair a bhí mé ag freastal ar Ghaelscoileanna agus i Coláiste de hÍde, cheap mé, ó, muna bhfuil tú ag iarraidh obair mar mhúinteoir nó mar gharda nó rud eicínt mar sin, ní beidh mé ábalta mo Ghaeilge a úsáid, like, you know, b'fhéidir má tá tú ag obair le Nuacht TG4 nó rud eicínt mar sin. Ach, em, yeah, ceapaim just, bhí sé tábhachtach dúinn mar ghrúpa Gaelphobal Thamhlachta go mbeidh, áit éigin do daoine le bualadh suas, you know. Agus, agus abair, thagair tú ansin go dtí kind of tábhacht kind of an córas Gaeloideachas i do kind of aistear féin agus níl an scéal iomlán ar eolas agam ach níor tháinig roinnt de na scoileanna sin go héasca i Tamhlacht, bhfuil an ceart agam gur tuismitheoirí ag glacadh seilbh ar páirceannaí agus go raibh kind of a lot, go raibh traidisiún láidir de ghníomh teanga bunaithe sa cheantar.
Yeah, mar ag an am bhí ehm Scoil Santáin bunaithe agus ní raibh mórán spásanna fágtha so bhí fhios acu fhéin go raibh eh Gaelscoil eile ag teastáil so tá fhios agam nuair a smaoiníonn mé siar air tá, ceapaim go bhfuil grianghrafanna i bpáipéir éagsúla sa bhaile agus bhí mo Dhaidí ehm ag siúl agus bhíomar taobh amuigh den Dáil, like, ag siúl suas le placards agus a leithéid de sin, ag iarraidh um, scoil eile a, a bunadh i Tamhlacht agus ceapaim níl fhios agam céard a raibh ag dul ar aghaidh sa cúlra ach ceap ceapaim gur ceap siad nach raibh gá fiú le gaelscoil amháin ná bac le an dara ceann agus bhí an fadhb céanna againn freisin nuair a bhíomar ag dul ar aghaidh chuig an meánscoil i gcomhair Coláiste de hÍde. Bhí, bhí orainn uh, a lán saghas uh, I suppose, troid a dhéanamh le an scoil sin a cruthú freisin. Ach tá Gaelscoil Lir ann, tá Gaelscoil na Fuinseoige like taobh linn. So ag an nóiméad tá cúig like bhuel scoileanna éagsúil, meánscoil agus bunscoileanna ann agus ceapaim go bhfuil níos mó spásanna ag teastáil um i gcomhair daltaí nua le an Gaeilge i Tamhlacht mar tá Tamhlacht chomh mór anois you know tá sé ag fás an town. Agus inis dom then duitse ag forbairt so ó aois an-óg like is cuimhin leat a bheith lasmuigh den Dáil ag rá no here hold on like tá níos mó ag teastáil an gceapann tú gur imir sin kind of tionchar ort agus tú a' dul ar aghaidh agus b'fhéidir sin cuid den fáth go bhfuil tú anseo inniu. B'fhéidir, tá fhios agam fiú nuair bhí mé ag freastal, bhí, bhíomar sa prefab síos an bóthar in Old Bawn i Coláiste de hÍde ag an am agus d'imigh mé fhéin agus mo chara amach ar an tsráid agus bhí muid ag dul suas le, le mála sceallóga a fháil, ceapamar leath lá Dé Céadaoin ach bhíomar ag labhairt i nGaeilge lena chéile like taobh amuigh don scoil agus ag an am is dóigh liom bhí sé saghas greannmhar uaireanta mar bhíomar like, do you know, ag siúl chuig an stad an bus agus ar an bus agus ag labhairt i nGaeilge lena chéile agus saghas mothaigh muid um, go raibh sé tábhachtach go raibh an teanga againn is dóigh liom. Now ní raibh gach duine i mo rang nó mo scoil eh, ag mothú an bealach céanna. Ceapaim uaireanta má tá suim agat sa teanga déanfaidh tú rud éigin leis. Like, fiú dom féin, d'fhág mé scoil nuair a bhí mé cúig déag agus ag an am níor cheap mé go mbeidh mé ag leanúint ar aghaidh ag labhairt i nGaeilge mé féin mar chonaic mé daoine eile agus bhí siad tar éis scoil a fhágáil agus ní raibh siad ag coimeád suas ag labhairt i nGaeilge ach fiú nuair a bhí mé sé déag, seacht déag agus postanna éagsúla agam i áiteanna eile, Just bhí mé ag iarraidh labhairt i nGaeilge le daoine, you know, fiú leath an chomhrá, ag abair go raibh maith agat, or slán, or, you know, rudaí mar sin, mar ceapaim, yeah, is rud tábhachtach é, agus cén fáth go rachaidh tú ar scoil i gcomhair blianta agus ansin fágfaidh tú agus ní beidh tú ag labhairt é ar chor ar bith. Sin an rud uaireanta, ceapaim fós. Ba chóir go mbeidh i bhfad níos mó daoine i dTamhlacht amach ar an sráid nó ar, na busanna nó luas nó aon rud mar sin ag labhairt le chéile i nGaeilge. A lán den t-am ceapaim nach bhfuil an muinín ag daoine mar ceapann siad oh God no, I can't be talking in Irish on the luas or whatever, you know. Ach níl an fhadhb sin agam i gcónaí, má tá mé ar mo ghuthán, tá mé ag labhairt i nGaeilge le daoine agus yeah, I suppose thaitníonn sé liom. Yeah, agus abair,
so an comparáid idir an saol a bhí agat roimh Aon Scéal agus an saol atá agat anois, an an braitheann tú, like an raibh easnamh de chineál éigin ann sa saol roimhe atá cineál líonta anois nó?
Hmm, I don't know, is dóigh liom i mo shaol fhéin, nuair a bhí mé ag obair mar an bainisteoir an café, bhí mé ann i gcomhair trí bhliain ar dtús mar an bainisteoir don spás agus bhí mé saghas ag déanamh páirteanna don post a bhfuil mé á dhéanamh anois. Anois ag obair mar an Oifigeach Forbartha le cúpla bhliain, tá mé tar éis ag dul amach i bhfad níos mó agus ag bualadh le daoine éagsúil agus ag déanamh do leithéid de seo. Like níor cheap mé riamh go mbeidh mo aghaidh ar stad an bus i Tamhlacht agus mé ag freastal ar an bus mé fhéin. I was like aw a Dhia sábháil. Ach em no ceapaim anois fiú tá a lán em. fuinneamh agam le bogadh ar aghaidh. Like, tá i bhfad níos mó a bhfuil mé ag iarraidh a dhéanamh agus sin an rud, ceapaim, má thosnaíonn tú le rud éigin agus tá a lán like fadhbanna agat agus tá tú ag iarraidh like ag smaoineamh like oh b'fhéidir you know is féidir liom post a fháil áit éigin eile agus ní bheidh b'fhéidir an méid obair le dhéanamh a bhfuil agam anois ach Tá mé ag déanamh rud éigin a thaitníonn liom freisin. Like um Tá mé sásta, is maith liom bheith ag obair le an poiblí, like a bheith amuigh ansin, like customer service, de leithéid de sin, sin rud éigin a raibh tábhachtach dom i mo saol roimhe seo, ach leis seo agus um fiú ag cabhrú le daoine agus iad ag iarraidh cúpla focal i nGaeilge a fhoghlaim um, Yeah, tá mé fós ag iarraidh bogadh ar aghaidh agus níos mó a dhéanamh, so yeah. Ana mhaith, ana mhaith. Ní bogadh ar aghaidh b'fhéidir ó mo post ag an nóiméad ach ceapaim go mbeidh muid ábalta i bhfad níos mó a dhéanamh i dTamhlacht sa spás a bhfuil againn, like. Yeah, no, sin ar fheabhas. Em, so abair nuair a thosaigh sibh amach, right, so cad a bhí, so samhlaigh go bhfuil tú ag scríobh litir duit féin deich mbliain ó shin a rá seo trí rud praiticiúil go mbeidh ort déanamh, cad a bheadh an trí rud sin? Ceannaigh Bitcoin. Ah no, níl mé ag magadh. Yes, ceist suimiúil é. Fiú cad a athródh tú, it's cad iad Don duine atá suí amuigh ansin ag éisteacht, a rá, right, ba bhreá liomsa caife mar sin a thosnú i Cabrach nó i Cabinteely or whatever, cad iad an trí nó ceithre céim gur gá dóibh, nó cad é an céad chéim, gur gá dóibh a thógáil le tosnú? Is dóigh liom a lán den t-am, deireann siad, location, location, location. Tá an t-ádh linn go bhfuil an teach ceannaithe an áit a bhfuil sé ach níl carrchlós againn. Agus ceapfaidh tú, is rud beag é sin ach ehm, yeah, b'fhéidir rud a chinntiú, b'fhéidir mar sin ehm, ach ceapaim má tá daoine a bhfuil ag obair leat, like daoine timpeall, like tá tú ag iarraidh go mbeidh tacaíocht maith agat, is dóigh liom. Caithfidh tú, déan cinnte go bhfuil ehm, tú ar an bóthar ceart ag déileáil le daoine a bhfuil ag iarraidh an rud céanna saghas a spreagadh, like. Abair, tá lán i gceist, right, so faigheann tú, so an chéad píosa, so abair, sula bhfuair sibh na heochracha, an raibh plean déanta agaibh don foirgneamh?
Bhuel, an rud a tharla, bhí suim againn foirgneamh eile a cheannach ach thit sé tríd, so bhí saghas an, an, an teach, ceapaim, an tríú áit a bhí, like, It's just smaointe againn. Abair, faoin am sin, an raibh, nó ar tharla sé riamh, go bhfuair sibh like ailtire, architect, chun plean a dhéanamh don spás? Ok, and bhí sin ar fad kind of déanta sular cheannaigh sibh an áit, nó cheannaigh sibh an áit and then dúirt sibh. Cheannamar an áit ar dtús agus mar sin bhí an gairdín againn freisin agus tá scioból againn sa ghairdín so nuair a d'fhéachamar ar an spás sa chéad dul síos, bhíomar ag iarraidh go mbeidh spás againn le forbairt, ag dul ar aghaidh sa todhchaí. So sin an rud, nuair a cheannamar an spás, yeah, tháinig duine isteach agus bhí na plans leagtha amach acu agus a leithéid de sin. So. Agus cá bhfuair sibh airgead i gcomhair an cineál stuff sin nó bhí roinnt airgid sa pota, kind of? So bhí saghas airgid sa pota agus ansin fuaireamar airgead tríd an, Foras na Gaeilge, tríd an Rialtas freisin, le Foras na Gaeilge agus ansin tríd Contae Chomhairle Baile Átha Cliath Theas agus an Chrannchur Náisiúnta, fuaireamar duais le sin, 10,000 ceapaim. So agus bhí orainn like a lán obair a dhéanamh, it's sa spás muid féin saghas, do you know, ag briseadh síos. rudaí sa.
So bhí sibh ag dul isteach leis an sledge hammer. Bhí mé ag péinteáil agus gach rud, like bhí mé ag déanamh gach saghas rud agus sin an rud ceapaim. Bhí grúpa againn ag an am agus bhí siad ag cur isteach a lán t-am go deonach iad féin. So muna raibh na daoine ann le cabhrú linn ní bheimir san áit a bhfuilimar anois. So sin rud tábhachtach ceapaim má tá grúpa maith agat, like grúpa láidir. Nuair a tháinig sé, so sin tá sibh ag cur cruth ar an áit, ag péinteáil agus gach rud. Then tagann sé ag an pointe go bhfuil ó cén cuisneoir atá muid chun ceannach agus like an raibh an cineál stuff sin nó bhí beagán eolas agatsa faoi cineál stuff mar sin cheana féin ó bheith ag obair i gcaifé nó so tháinig sin chugat go héasca. Yeah, so bhí beagáinín taithí agam roimh ré maidir le leithéid de sin agus bhí mé ag obair i mo shaol roimhe sin i siopaí éagsúla like Marks and Spencer's, Vero Moda, eh, Superdrug, áiteanna éagsúil. So bhí a lán traenáil déanta agam thar na blianta le bainistíocht agus a leithéid de sin. So bhí saghas, bhí smaoineamh agam ach bhí smaoineamh ag cúpla daoine ón gcoiste freisin, Barbara mar shampla. Umm bhí mé fhéin agus í fhéin ansin like oíche thar oíche ag déanamh like na mballaí ag péinteáil agus ag cur suas rudaí ar na mballaí ag dul amach áit éagsúil ag ceannach rudaí agus bhíomar ag iarraidh go mbeadh go bhféach an spás saghas nua-aimsearach ar taobh amháin ach saghas mar saghas spás compordach ar an taobh eile, like a lán den t-am nuair a siúlann daoine istigh feiceann siad an áit agus deireann siad like oh it's like a little country kitchen nó rud eicínt mar sin. So le an bealach bhí mé féin i mo chónaí i Ciarraí i gcomhair tamaillín agus Barbara ó Gaillimh like saghas ceapadh nuair a siúlann tú istigh sa spás feiceann sé saghas like mar teach. faoin tuath nó rud eicínt mar sin. So, yeah, bhí, ach mar sin arís, bhí, ní raibh sé ach amháin mé fhéin, bhí foireann ann, like, you know, déanamh a lán rudaí éagsúil. So, ach bhí taithí agam le, saghas, an obair a bhí i gceist le na cafés agus a leithéid de sin. So, bhí cruth difriúil ar an café nuair a oscaileamar ar dtús, bhí, cuisneoirí níos sine ann agus bhí an oighean uafásach ar fad agus sin an rud, caithfidh tú saghas, uaireanta caithfidh tú tosnú agus b'fhéidir nach bhfuil gach rud, an trealamh ar fheabhas ach thar na blianta, mar a dúirt mé níos luaithe, nuair a bhí cúpla euro sa bhreis ag teacht isteach, like, ansin cheannaíomar oighean nua, like, a Merrychef, is féidir leat ceapaire a dhéanamh taobh istigh de like trí nó ceithre nóiméad ach roimhe sin bhímid ag déanamh ar an grill agus bhí tú, b'fhéidir go raibh daoine ag fanacht amuigh ansin i gcomhair. deich, cúig déag nóiméad le an scuaine ach em yeah caithfidh tú a lán de na smaointe a tarraingt istigh ach caithfidh na daoine ceart a bheith agat freisin. Like is féidir cinnte duine amháin rudaí like em a chruthaigh iad féin ach ceapaim má labhrann tú le aon duine déarfaidh siad leat i gcónaí ní raibh sé like you know duine amháin, tá foireann ann. As abair, raibh mórán daoine ag an am, bíodh sé laistigh den ghrúpa nó lasmuigh den ghrúpa, nuair a bhí sibh a' tosnú amach agus kind of a' ceannach an áit agus a' cuir cruth ar an áit, raibh mórán daoine a' rá hó no no no tá seo ró-mhór nó tá seo ró-uaillmhianach nó á ceapaim b'fhéidir nach éireoidh linn. Ceapaim an rud a bhí ann ná bhí fhios againn go mbeidh an spás againn so má chruthaíomar an caifé agus tar éis bhliain nó dhó, mar a dúirt tú, níos lú, a lán den am le caifé nó bialann, cuid is, uaireanta b'fhéidir go mbeidh siad oscailte cúpla mí agus ansin beidh orthu na doirse a dúnadh. Dúinn féin is dóigh liom an bealach nach raibheamar ag cur róméad brú orainn féin ag rá bhuel look tá an foirgneamh againn so muna like éiríonn linn le an caifé, tá an spás ann, so beidh muid fós ábalta ranganna Gaeilge a chur ar siúl, beidh spás againn i gcomhair siopa leabhar beag, you know, nuair atá siopa leabhar beag agus ní caithfidh foireann cé chomh mór is a bheith agat má tá tú déileáil le bia agus tá an spás oscailte seacht lá sa seachtain so is dóigh liom Bhí cúpla daoine neirbhíseach ach an rud a bhí ann ná bhíomar ag rá linn fhéin, look, muna éiríonn leis le an rud seo, fós beidh an foirgneamh ann, rud eicínt i gcomhair Gaelphobal Tamhlachta agus beidh sé ann go deo. So, I suppose, an bealach sin ní raibh eh.

So yeah, yeah. Ach ceapaim. Cad a cheap tusa nuair a dúirt daoine sin? Just ceap mé, céard a bhfuil tú ag caint faoi, you know, cén fáth nach éireodh linn i dTamhlacht? You know, tá a lán, bhí, like, tá fhios agam féin ó mo shaol féin ag fásadh suas i dTamhlacht, tá cúpla Gaelscoileanna ann, tá a lán daoine ann a bhfuil Gaeilge acu, nó b'fhéidir go mbeidh siad neirbhíseach an Ghaeilge a labhairt, ach bhí fhios agam gur mbeidh, um, spás suimiúil agus maith againn ansin. So ceap mé, Bhí mé ag smaoineamh dom féin, oh tá tú mícheart, you know. Bhí fhios agam, like bhí saghas an eh, an rud sin agam ag an am, ceap mé, yeah, bhí mé saghas ag iarraidh a rá leo, like taispeánfaidh mé duit go oibreoidh sé, you know. Fiú anois, ní ceapaim, like eh, níl mé ag iarraidh, like, le rá franchise Aon Scéal Café i gach, gach áit i Éire ach ceapaim go bhfuil suim ag daoine ann agus is cuma má tá tú ag teacht agus, má tá Gaeilge agat nó nach bhfuil, mar fiú má tagann cúpla daoine istigh is tá siad neirbhíseach an Ghaeilge a labhairt. Uaireanta deireadh mé leo mar níl mé ag iarraidh go mothaíonn aon duine míchompordach ansin, so deireadh mé le na lads an bealach a oibríonn muid é ná má siúlann duine istigh caithfidh an foireann a rá Dia dhuit nó conas tá tú, frása éagsúil i nGaeilge. Má freagrann an duine i nGaeilge leanann siad le Gaeilge, má freagrann an duine i Béarla, Leanann siad le Béarla ach caitheann siad cúpla focal i nGaeilge istigh. Tá biachlár againn i nGaeilge agus i mBéarla agus an bealach sin má deireann aon duine like oh like oh tá brón orm níl Gaeilge agam or whatever uaireanta má tá slua ann agus ceapann tú ok níl ach Béarla acu níl mé ag iarraidh bheith ansin le na cailíní ag labhairt i nGaeilge go bhfuilimid ag bheith drochbhéasach so deir mé anois is arís Oh tá an brón orm like ehm tá mé just ag caint mar gheall ar rud eicint you know an biachlár or whatever and deir sé oh no no actually tá sé chomh deas an Ghaeilge a chloisteáil agus sin rud a ceapann go bhfuil chomh tábhachtach nuair atá tú ag smaoineamh mar gheall ar rud éigin a cruthaigh ag úsáid Gaeilge caithfidh tú a smaoineamh freisin fiú muna bhfuil Gaeilge ag duine eicint níl siad ag smaoineamh sa chúinne ansin Oh the cheek you know, ag labhairt as Gaeilge trasna ansin, like ní féidir liom tú a tuiscint, mar tá a fhios agam féin nuair a bhí mé ag like isteach i siopaí éagsúla or whatever agus b'fhéidir duine nó beirt agus tá siad ag labhairt Polish or whatever, bhí mé ag smaoineamh oh sin beagáinín drochbhéasach, so uaireanta bhí, sin an bealach a bhí mé ag smaoineamh mé féin like you know oh níl mé ag iarraidh bheith drochbhéasach ag labhairt ach amháin i nGaeilge mar b'fhéidir nach dtuigeann duine éigin mé ach sin an rud, caithfidh tú just bheith ag smaoineamh no, ní rud dona é sin má tá tú ag labhairt i Gaeilge, is rud maith é agus muna thuigeann duine éigin rud éigin déarfaidh siad rud éigin leat i mBéarla agus is féidir leat an freagra a thabhairt i mBéarla. Agus an rud céanna, tá custaiméirí tar éis teacht istigh, bhí beirt chailíní ón Ungáir agus tá siad ag foghlaim Gaeilge, san Ungáir i gcoláiste mar bhí siad tar éis cúpla dánta a léamh agus thaitin an teanga leo. So tháinig siad chuig an spás agus bhí mé ag labhairt i nGaeilge leo agus bhí mé ag smaoineamh go raibh siad i gcoláiste i Baile Átha Cliath nó rud eicínt mar sin agus dúirt siad 'no, no, táimid ina cónaí san Ungáir'. I was like 'Agus an bhfuil aithne agat ar duine éicint a bíonn ag labhairt i nGaeilge or whatever, they're like no, no, bhíomar ag déanamh an rud seo agus thaitin sé liom blah, blah, blah. Agus gach eh, cúpla mí cuireann mé cárta chuig an cailín agus cuireann sí cárta dom agus chuir sí pa- eh, eh, like paicéid trasna dom le paprika agus a leithéid de sin. So like uaireanta ceapann b'fhéidir go bhfuil tú ag smaoineamh like oh b'fhéidir daoine ó tíreanna eile ní thuigfidh siad nuair a tagann siad isteach chuig an spás you know go bhfuil Gael- go bhfuil tú ag labhairt i nGaeilge ach em, no, just gach duine atá ina shuí, ceapaim, gur mothaíonn siad gur, you know, is rud maith é go bhfuilimar ag labhairt i nGaeilge lena chéile. Yeah, no, ana-shuimiúil agus is, is cinnte go bhfeiceann muid kind of an fás domhanda ag teacht ar an nGaeilge anois agus is, is rud iontach é sin. So, abair, now thagair tú níos luaithe, kind of, nuair a bhí sibh sna luath céimeanna gur tháinig Covid agus caithfidh gur ana-chonstaic a bhí ansin. Ach má fágann muid Covid ar leataobh i gcomhair soicind amháin, raibh aon kind of mór-dúshlán eile agaibh agus sibh ag forbairt?
Bhuel, is dóigh liom, b'fhéidir gur cheapamar ar dtús le an budget a bhí againn sa chéad dul síos go mbeimid ábalta an spás ar cúl a fáil réidh ach nuair atá tú ag déileáil le rudaí, le tógálaí, le conraithe éagsúla, le rudaí a feabhsú sa spás. Bhí fadhb againn ag am amháin, bhíomar tar éis an an caifé a oscailt agus tar éis cúpla mí bhí fadhbanna againn le an úrlár. thosaigh sé ag bogadh so bhí orainn dún dúnadh síos i gcomhair cúpla seachtain agus bhain siad an urlár agus bhí orainn íoc i gcomhair urlár eile like so bhí sé sin an-deacair an am sin agus mar sin bhí orainn airgead sa bhreis a fháil ach yeah má bhíomar just gnáth gnó nó rud éicint mar sin ag an am bhí orainn airgead a fháil tríd an banc agus beidh billí i gceist leis sin. Ach le an tacaíocht a bhfuaireamar ó áiteanna éagsúil, sin an fáth go rabhamar ábalta saghas an obair sin a dhéanamh agus a bogadh ar aghaidh, like, you know. Agus fiú an rud eile, bíonn deacair anois is arís, like, nuair atá tú ag fostú daoine agus caithfidh Gaeilge a bheith acu. Uaireanta sin páirt is féidir leis bheith deacair, like, so, mar fiú b'fhéidir duine nó beirt a bhfuil ag obair le an foireann anois, bean amháin, thosaigh sí agus bhí sí beagáinín neirbhíseach an Ghaeilge a labhairt ach tá Gaeilge álainn aici ach just bhí sí neirbhíseach you know. So sin an t-aon rud eile a déarfaidh mé go bhfuil em amannaí má tá tú ag iarraidh daoine nua a fhostú mar is féidir lena lán daoine a fháil tríd na coláiste agus a leithéid de sin ach níl ach spás againn em ag an deireadh seachtaine i gcomhair cúpla daoine le obair so i rith an seachtain amannaí sin rud deacair just le duine b'fhéidir a fháil. Is conas go dtagann tú ar na daoine sin? A lán den t-am tríd na scoileanna. Ach b'fhéidir go mbeidh, so, cúpla de na cailíní a bhfuil ag obair ansin anois, thosaigh siad linn ag déanamh idirbhliain, gabh mo leithscéal, taithí oibre. Yeah, so, so tá cailín nó dhó ag obair linn anois agus bhí siad linn thar taithí oibre. Agus ansin b'fhéidir d'fhan siad agus bhí siad ag obair thar deireadh seachtaine linn. Agus ansin bhog siad ar aghaidh agus anois tá siad ag obair páirtaimseartha agus ag freastal ar choláiste freisin. So umm agus sin rud an-tábhachtach domsa umm fiú thar Seachtain na Gaeilge. Like deireann mé le daoine a lán den am bíonn mé chomh chomh gnóthach ar Seachtain na Gaeilge ach tá sé saghas Seachtain na Gaeilge gach lá i gCaifé Aon Scéal. So tagann a lán turas scoile chuig an spás agus sin rud a bhfuil mé ag iarraidh a bheith againn sa todhchaí. Fuaireamar airgeadas anuraidh le an scioból ar cúl a dhéanamh tríd Contae Chomhairle Baile Átha Cliath Theas agus ansin beidh an spás againn. Mar sin saghas rud anois a bhfuil deacair uaireanta. Bíonn an caifé gnóthach le custaiméirí so bíonn na boird go léir folamh so de réir turas scoileanna nó taithí oibre agus rudaí éagsúla mar sin tá spás níos mó ag teastáil anois like so. Yeah agus so tá mór phlean agaibh don scioból ar cúl, tá sibh a chur amharclann isteach ann, an ea? Yeah so táimid ag iarraidh go mbeidh spás againn so beidh amharclann ann ach saghas spás le rudaí meascaithe mar mar sin arís má tá amharclann agat b'fhéidir go mbeidh cúpla dream drámaíocht ann thar na blianta ach táimid ag iarraidh beidh maidin le báibíní le yoga ann táimid ag iarraidh go mbeidh spás like ag an nóiméad, má thógaimid aon duine istigh i gcomhair taithí oibre, b'fhéidir go bhfuil muid ábalta dalta amháin a thabhairt isteach. Ach beidh mé ag iarraidh má, nuair atá an spás eagraithe againn, b'fhéidir go mbeidh mé ábalta cúpla daltaí a thabhairt síos le taithí oibre a dhéanamh mar bhí mé ag iarraidh saghas cabhrú leo le margaíocht, le do leithéid de, fiú rudaí a dhéanamh fógraíocht ar Canva, you know, ag thaispeáint dóibh rudaí tríd WhatsApp agus. traenáil le coffees, barista training agus do leithéid de sin. So ag an nóiméad le an caife, like just níl an spás againn é sin a dhéanamh. So déanaimid rudaí san oíche, bhí Pól ag déanamh oíche dioplóma gach Céadaoin i gcomhair cúpla mí. So sin críochnaithe anois agus beidh sé ag tosnú arís i mí Meán Fómhair. So sin dioplóma sa Ghaeilge go raibh sé ar fáil, ok. Yeah, yeah, yeah. C1 cruinneas tríd Ollscoil na Gaillimhe. Ok. Agus ansin bíonn Ciorcal Comhrá againn cúpla uair sa seachtain so an príomh Ciorcal Comhrá sin ar siúl gach Máirt ag 11 a chlog ach uaireanta anois caithfidh na lads suí sa gairdín now tá téitheoirí againn agus tá clúdach againn agus gach rud mar sin braitheann sé ar an aimsir ach yeah braitheann sé anois i rith an seachtain ag am amháin roimhe seo bhí mé ábalta rá like oh no bíonn sé ciúin ar an Luan agus b'fhéidir ar an Céadaoin you know idir amanna éagsúil. Ach anois tá fhios ag i bhfad níos mó daoine i mBéal Feirste ar an spás so tá an. Agus nach iontach sin, nach iontach sin mar dúshlán, yeah. Ní gearr, bhuel, nuair atá mé ag gearán, is, is gearán maith é ach ar an taobh eile, de réir imeachtaí agus de réir cúpla rudaí eile a bhfuil suim agam féin a dhéanamh, mar an Oifigeach Forbartha don spás, nuair atá an spás sa gairdín againn beidh muid ábalta i bhfad níos mó a dhéanamh. Yeah, no, sin an-shuimiúil ar fad ar fad. Agus abair. bhfuil thar na mblianta agus an rud ag fás agus ag forbairt so dul ó kind of teach tréigthe go dtí is dócha áis pobail agus pobal teanga agus cultúrtha anois a bhfuil ról ann amantaí bhfuil mórán de chodladh na hoíche caillte.
Yeah. Anois is arís. Ní bíonn mórán, is dóigh liom, uaireanta nuair atá brú ann, sé an brú a bhfuil tú ag cur ort fhéin, like, you know, mar domsa i mo post, eh, mar an Oifigeach Forbartha, Ar dtús, we'll say, rinne mé deich imeachtaí, you know. Tar éis bliain, tá tú ag iarraidh cúig déag imeachtaí a dhéanamh, you know. Tar éis bliain eile, tá tú ag iarraidh fiche rudaí a dhéanamh. So, am i ndiaidh leis sin, ehm, bíonn mé ag smaoineamh like, oh, you know, caithfidh mé beagáinín níos mó a dhéanamh ar an meán sóisialta, caithfidh mé níos mó fógraíochtaí a dhéanamh, caithfidh mé é seo agus é siúd a dhéanamh. Now, níl an brú ag teacht ón gcoiste domsa, like, tá a fhios agam, tá na treoracha agam, like, le mo post féin a dhéanamh. Ach am i ndiaidh. Yeah, mar ceapaim sin an rud, like, tá an-suim agam ann, tá mo chroí sa post agus tá mé ag iarraidh feabhas a chur air. Um, ach yeah, an brú a bhfuil ann an brú a churann tú ort féin ceapaim i gcónaí, so. Agus abair má tá duine kind of ag smaoineamh ba mhaith liomsa rud mar seo a dhéanamh i mo cheantar féin. Mm -hmm. Cén comhairle a bheadh agat dóibh? Bhuel, is féidir leo glaoch a chur orm más mian leo, mar ceapaim sin rud a bhfuil chomh tábhachtach. Fiú thar na bhlianta nuair a bhí smaointe éagsúla agam, má labhrann tú le duine éigin eile, duine éigin a bhfuil taithí acu, so yeah, cinnte is caife Gaelach é agus sin rud éigin difriúil ach tá aithne agam ar daoine agus bhí cafes acu roimhe seo, so, you know. Ná téigh isteach in aon rud le do súile dúnta. Má tá cabhair ag teastáil uait, tá taithí ag duine éigin eile you know agus uaireanta just caithfidh tú ceist a chur i gcomhair cabhair. Agus sin an rud domsa ar aon nós, níl eh, ní duine ciúin mé you know má tá rud éigin ag teastáil uaim nó tá cabhair nó tacaíocht, caithfidh tú cur ceist ar na daoine ceart so déarfaidh mé leo like déan é like you know céard a bhfuil tú chun na like you know b'fhéidir má tá tú cur d'airgead féin i rud éigin beidh tú buartha gur má tá fadhbanna sa todhchaí ach ceapaim má tá smaoineamh smaointe agat agus ceapann tú gur smaoineamh maith é ná lig dó just you know téigh amach le do bhrionglóidí or whatever you know caithfidh tú just eh beir greim ar an rud agus an obair a chur isteach, like, agus má tá suim agat ann agus tá, you know, tá tú ag iarraidh an rud sin a dhéanamh, beidh tú ábalta é a dhéanamh. Ana mhaith.
Agus abair, agus Aon Scéal a forbairt, cad a bhí an scil is cabhraí a bhí agatsa, meas tú, a chabhraigh leis an forbairt sin? Mé fhéin?
Yeah, an scil is mó a bhí agat a chabhraigh leis sin, meas tú?
Tá muinín agam i mo saol féin, ceapaim. Like, Raibh muinín i gcónaí agat? Níl mé go maith, like, má, like, an rud is measa, ní tiomáineann mé. So, má chuireann tú ceist orm, like, dul, like, tá, like, tá mé ábalta tiomáint ach ní thaitníonn sé liom. Ach i mo saol, like, aon rud eile, like, ní thaitníonn pictiúirí liom ach an oiread, grianghrafanna agus a leithéid de sin. Ach, eh, I gcónaí bhí muinín agam i mo shaol. Like, má cheap mé, like, an bhfuil tú ábalta an rud seo a dhéanamh, i gcónaí dúirt mé liom féin, yeah, is féidir leat é a dhéanamh. An raibh an guth riamh ar chúl do chloigeann ag rá, no, no, ní féidir, ara, Dawn, cad tá tusa ag ceapadh gur féidir leat é a dhéanamh? Ní raibh sin riamh agat? No, mar ceapaim, em, sin an rud, tá a fhios agam féin má tá botún agam, déanaim mé botúin an t-am go léir, bíonn botúin agam le gramadaíocht i nGaeilge, Déan mé botúin i Béarla freisin. Ach tá a lán taithí agam thar na bhlianta i postanna éagsúil so níor cheap mé ag aon am nach mbeidh mé ábalta an post a bhfuil mé á dhéanamh. Uaireanta bhí mé saghas neirbhíseach maidir le méid an leibhéal le an Ghaeilge a bhfuil agam ach eh, Aon rud eile? No. No. Agus an bhfuil aon, kind of, mana nó ráiteas nó aon rud a sheasann leat agus nuair a bíonn rudaí, kind of, b'fhéidir beagáinín dúshlánach nó nuair atá rudaí ag dul go hiontach, níl 'fhios agam, like, d'you know, mbíonn rudaí beaga a bíonn tú a' rá leat féin, kind of, atá mar bunphrionsabal de do chuid, meas tú? Ehm.
Domsa just is féidir leat é a dhéanamh. Like, you know, má, má tagann rud éigin istigh i do cheann agus tá tú ag smaoineamh, oh well no, níl 'fhios agam, beidh mé b'fhéidir neirbhíseach fiú inniu, like, seo mo chéad uair ag déanamh podcast or podgrave or whatever. So ar an bealach istigh bhí mé ag smaoineamh, oh God, céard a bhfuil tú ag déanamh, like. Mar níl aon duine ag iarraidh botúin a dhéanamh nuair atá siad ag labhairt ach i gcónaí deir mé liom, no, sure, look, seo rud éigin nua, beidh tú ag. ábalta é a dhéanamh. B'fhéidir go mbeidh a aghaidh beagáinín dearg nó rud éigin mar sin ach is rud éigin nua é agus uaireanta bíonn daoine neirbhíseach le rudaí nua a dhéanamh. Ach dom féin, deir mé liom féin 'no, look, tá tú breá ábalta é a dhéanamh, sure, céard a tharlóidh, like, you know? Sin an bealach a bhfuil mé. Agus abair, Cad é an aisling is fiáine atá agat don café?
Is fiáin, like smaoinigh, like is fiáin. Aisling, like an aisling, an fís is fiáine, muna raibh aon srian ar do chuid smaointeoireacht. Oh, okay, yeah, bhuel, b'fhéidir. I don't know, tá a lán smaointe éagsúil agam. Agus sin an rud eile ceapaim uaireanta, caithfidh tú smaoineamh taobh amuigh den bosca. So, is féidir le cuid is mó de dhaoine dul istigh chuig an leabharlann le ranganna Gaeilge a dhéanamh, like, le cúpla focal a bheith acu. Uaireanta ceapaim caithfidh tú smaoineamh taobh amuigh den bosca le smaointe éagsúla, rudaí a dhéanamh. So, like, Bhí lá againn sa café agus bhí daoine gléasta i armoured combat agus bhí siad taobh amuigh ag troid lena chéile le uirlisí troide agus just bhí mé ag seasamh sa, bhuel, tháinig mé amach as an kitchen le cúpla cupán mar bhí mé ag cabhrú lena lads ar an urlár agus bhí mé ansin ag déanamh caife ar an taobh agus d'fhéach mé síos an caife amuigh an fhuinneog agus bhí cúpla leads ansin gléasta ina iomlán like réidh le troid a dhéanamh agus just bhí mé ag gáire liom féin agus bhí mé ag smaoineamh like cá háit eile, cén caife eile a bheidh do leithéid de sin ar siúl ach an fáth go raibh sé ar siúl mar bhí mé ag comhoibriú le an Cumann Stair i dTamhlacht. Bhí siad ábalta cúpla euro a fháil tríd an leabharlann le rud éigin a chur ar siúl tríd Seachtain an Oireachtais? Seachtain Oidhreachta, yeah, yeah. Agus mar sin, bhí mé ag iarraidh rud éigin comhdhifriúil a dhéanamh agus sin smaoineamh amháin a bhí againn ach ag dul ar aghaidh sa todhchaí, yeah, tá cúpla smaointe eile agam le rudaí a dhéanamh mar tá tú ag iarraidh b'fhéidir go smaoiní daoine. Tabhair rud éigin dom, tabhair rud éigin dom! Yeah, yeah, well, no, no, níl ag tabhairt mo smaointe ar fad ach garden daithí. Beidh ort féachaint ar na socials ag dul ar aghaidh mar feicimid. Mar sin an rud eile, like, uaireanta tá smaointe éagsúla agam ach uaireanta tá an airgead de dhíth freisin. So braitheann sé ar an buiséad, cé méid airgead a bheidh ann i mbliana má táimar ábalta rudaí saghas aisteach nó difriúil a chur ar siúl. Agus sin rud. a bhfuil tábhachtach, ceapaim, mar a dúirt mé níos luaithe, like, is féidir leat dul chuig an leabharlann le Gaeilge a fhoghlaim, like, ach cá háit eile a feicfidh tú do leithéid de sin ag dul ar aghaidh, like, ar chúl caife, you know? So, caithfidh tú smaoineamh taobh amuigh den bosca, smaoineamh ar rud éigin difriúil, b'fhéidir, nach, nach bhfeicfidh tú áit éigin eile, like, you know? Agus just déan é! Ceapaim gur sin kind of ceann de na bunphrionsabail a bheadh agam, is má tá an rud ar fheabhas, tá sé trí Ghaeilge, beidh tóir air. You know, so caithfear rudaí a bheith ar fheabhas, you know, so I think is sampla iontach é an obair atá sibhse a dhéanamh de sin. So abair, seasfaidh muid siar anois ón caife ar feadh soicind agus rachaidh muid Big picture thinking mar a deireann siad. So dá mba rud é go ndúirt, gur thug duine fiche milliún duit amárach is dá ndúirt siad right, caithfidh tú an airgead seo a chaitheamh ar rud amháin a láidreoidh an Ghaeilge amach anseo. Conas go mbeadh tú ag caitheamh an airgid? Ó Janey Mac, Bhuel, ar dtús, is dóigh liom, beidh, fiú tar éis é sin a rá, tá like deich smaointe i mo cheann. B'fhéidir, em, cúpla busanna a cheannach agus iad a chaitheamh istigh mar, em, like busanna tae beag nó rud éigin. Feiceann tú ceann, tá ceann i mBaile Átha Cliath agus déanann siad tae beag agus is dóigh liom tá sé ar siúl i mBéarla ach má bhí busanna éagsúla agam thar an tír, le caife beag ar an road agus rachaidh tú chuig na stáisiúin traein agus is féidir leat na daoine a bhailiú agus iad a thabhairt chuig áit éigin eile, óstán nó rud éigin agus go mbeidh frásaí i nGaeilge ann you know, nó cafés éagsúil le ceannach thar an tír agus beidh like aon scéal a haon, dó, trí, ceathair, cúig. Ah yeah yeah so caféanna soghluaiste. Yeah mar ceapaim an rud faoi sin ná is saghas bealach neamhfhoirmiúil, like agus mothaíonn daoine i bhfad níos compordaí, tá siad ag suí, tá siad ag ól tae nó coffee, tá siad ag ithe, tá siad, you know, níl siad ag mothú faoi brú go bhfuil, you know, duine éigin ansin ag féachaint trasna an bhfuil siad ag úsáid séimhiú nó an modh coinníollach or whatever, you know. So ceapaim, yeah, má bhí rud éigin mar sin, an méid airgid sin agam, bhuel, ar dtús beidh orm an spás ar chúl a chríochnú le an amharclann mar ceapaim go mbeidh, B'fhéidir cúpla pingin níos mó ag teastáil i gcóir an tionscnaimh sin ach ceapaim an rud a bhfuil sibh a dhéanamh ag an nóiméad le Gaeilge 365, bhí sé sin chomh suimiúil a fheiceáil agus má tá an tacaíocht ag daoine thar an tír le rudaí éagsúla a chur ar siúl, má tá an airgead ann agus tá an fuinneamh agaibh féin an brú a chur ann, tiocfaidh i bhfad níos mó daoine amuigh agus déanfaidh siad rudaí tábhachtach, ceapaim. Sin an rud dom féin, like nuair a smaoiníonn mé ar mo post, like ar dtús bhí mé mar bainisteoir caife, anois tá mé ag obair mar oifigeach forbartha don teanga. Ach fós like an rud a bhí agam roimhe seo agus anois, like just ceapaim go bhfuil sé chomh tábhachtach go bhfuil an Ghaeilge like ag forbairt, you know, mar, Cloiseann tú na comhrá a lán den am agus á, b'fhéidir nach teanga ceart é, blah blah blah, whatever. No. Táimar inár cónaí i Éire agus ba chóir go mbeidh daoine ábalta labhairt i nGaeilge lena chéile agus ag an nóiméad, sure, a lán de na scoileanna, Gaelscoileanna thar an tír, níl na spásanna ann i gcomhair na méid páistí a bhfuil ag iarraidh dul chuig na Gaelscoileanna. So. Ceapaim just caithfidh daoine saghas an smaoineamh sin a athrú, you know. Sin, sin fadhb a bhfuil ann. So, b'fhéidir rudaí beag mar sin, má bhí níos mó spásanna le cafes éagsúil, go feicfidh daoine nuair a tagann siad isteach sa spás. Mar, cinnte, tá daoine a tháinig istigh linn ar dtús agus b'fhéidir nuair a bhí siad féin ag freastal ar scoil ní raibh saghas eh saol maith acu ar scoil agus bhí siad ag fáil i dtrioblóid nó like braitheann sé ar an aois de na daoine nuair a bhí siad ag freastal ar scoil, bíodh siad eh, bata sa lámh nó rud éigin mar sin, so níl an saghas, an grá céanna acu le an teanga a bhfuil agam féin. So fiú tar éis tamaillín, tagann siad istigh agus cloiseann siad an Gaeilge a labhairt agus saghas thosnaíonn siad féin ag athrú an bealach a mothaíonn siad faoin teanga. Ach muna raibh an spás ann ní riabh feicfidh siad é sin. So d'fhág siad scoil le saghas mothúcháin uafásach mar gheall ar an bealach a raibh saghas an am acu ar scoil agus oh níor thaitn an Ghaeilge liom ar chor ar bith. Ach nuair a tagann siad isteach agus feiceann siad an spás agus I don't know, tá saghas mothúchán difriúil uaireanta sa café, like, do you know, b'fhéidir go rachaidh tú isteach i áiteanna éagsúla thar an tír agus tá, like, saghas vibe difriúil ann. So sin an rud, ceapaim, yeah. Ach tá a lán smaointe agam, Dáithí, like, is féidir liom leanadh ar aghaidh ar cúpla uair anseo, easily, like.
Agus ceapaim gur, gur rud an-chumhachtach, agus rud atá feicthe roinnt fás sa Bhreatain Bheag freisin, ná an rud seo, is go bhfuil cur chuige dhátheangach ach go bhfuil tú á eagrú trí Ghaeilge. And ceapaim go minic mar duine a labhraíonn Gaeilge mar nós saoil, feicim rudaí dhátheangach agus téim, níl na daoine b'fhéidir in ann Gaeilge a labhairt liomsa nó le mo páistí nó pé rud agus Dáiríre ní fheicimse gur rudaí dhátheangach iad siúd ar bhealach whereas do you know is cuimhin liom an chéad uair go chuaigh mé isteach chugaibh cúpla bliain ó shin agus do you know just cheap mé bhí sé go hiontach, bhí gach duine in ann Gaeilge a labhairt, bhí roinnt bord ann agus bhí siad ag labhairt Béarla, roinnt bord a bhí siad ag labhairt Gaeilge but nach sin an cineál Éire go dteastaíonn uainn a bheith ann you know so tá sin ar fheabhas ar fad. An cheist dheireanach, so thagair tú go minic go bhfuil, you know, borradh mór faoin Ghaelscolaíocht i dTamhlacht i láthair na huaire agus daoine a bhfuil, is dócha, Gaeilge mhaith faighte acu ó scoileanna Béarla freisin. Dá mbeadh duine amuigh ansin i do cheantar ag éisteacht le seo agus a rá, oh, jeez, ba bhreá liomsa rud a chruthú trí Ghaeilge, just níl mé cinnte, cad gur chóir dom déanamh? Inis dom rud amháin nach bhfuil sa cheantar i láthair na huaire gurb aoibhinn leatsa dá mba rud é gur chruthaigh duine eile é trí Ghaeilge.
Ó, Janie Mac, caithfidh mé smaoineamh faoi sin. Tá cúpla rud ag dul ar aghaidh anois agus tá mé chomh sásta é a fheiceáil, like fiú, Fear amháin a tháinig istigh tar éis Covid, Adam, tá brón orm, níl a sloinne i mo cheann anois, agus bhíomar ag caint le chéile, mar gheall ar rudaí a dhéanamh agus tá sé ag obair, tá sé ag déanamh ranganna dornálaíocht anois tríd Gaeilge. Tá sé ag obair le a lán de na scoileanna freisin agus ceapaim is rud tábhachtach é sin. Like, dúinn fhéin sa café, cuireann mé i bhfad níos mó like béim ar na scoileanna mBéarla mar tá Gaeilge ag na scoileanna ag na páistí a bhfuil ag freastal ar na Gaelscoileanna em so like nuair atá mé ag iarraidh daoine a tarraingt istigh mar shampla déanaim mé i bhfad níos mó saghas comhoibriú le na múinteoirí i like Saint Dominic síos an bóthar Saint Mary's agus eh like Saint Aidan's a lán de na scoileanna a bhfuil ann i mBéarla rud éigin Gaeilge a cruthú like tá na cailíní eh Coláiste de hÍde anois tar éis saghas grúpa óige eile a thosnú. Tá feachtas, roinneann siad na hoifigí linn suas staighre, tá siad ag déanamh an-obair le na scoileanna áitiúil.
Níl tú ina chónaí i Flaitheas na nGael fós, caithfidh go bhfuil rudaí eile.
Níos mó b'fhéidir a tharlú le na siopaí, you know, mar tá a fhios agam mar an Oifigeach Forbartha chuaigh mé chuig cúpla de na siopaí agus ehm, just le fháil amach an raibh Gaeilge ag daoine éagsúla, an caitheann siad an fáinne, an bhfuil suim acu ann. Just b'fhéidir brú a chur ar comhlachtaí píosa níos mó just le cabhrú leo like beagáinín tacaíochta le rá like you know má tá foireann agat agus tá Gaeilge acu ba chóir go mbeidh siad ábalta labhairt i nGaeilge lena chéile you know nuair atá siad ag obair so b'fhéidir rud éigin mar sin mar tá mé ag iarraidh go cloisfidh tú níos mó Gaeilge mar cloisfidh tú é i Café Aon Scéal cinnte cloisfidh tú é sa scoileanna éagsúil ní chloisim Gaeilge nuair atá mé ag freastal ar an, ar na busanna nó aon rud mar sin. So rud amháin a ceapaim go tharlaíonn nuair a fágann na daltaí an scoil ag deireadh an lá, uaireanta sin an, an áit a stadann an Ghaeilge leo. Tá aithne agam ar a lán daoine agus tá Gaeilge acu ach má tá siad amuigh ar an bóthar, amuigh ar na busanna, amuigh sa chearnóg, amuigh cibé áit, níl siad ag labhairt i nGaeilge. So ceapaim sin rud go mbeidh like chomh deas le éisteacht like ní hamháin go bhfuil Gaeilge comhránna Gaeilge ar siúl sa caife ach amuigh ar an sráid freisin i gcomhlachtaí éagsúil so tá sibhse ag déanamh an-obair agus bhí Baile Átha Cliath le Gaeilge ag cabhrú le comhlachtaí agus tá gradaim ann le Glór na nGael so is rud iontach é sin so ach ceapaim just beagáinín muinín a thabhairt do daoine eile just like le rá má déanann tú botún, sure déanaim botún i mBéarla agus i nGaeilge an t-am go léir ach just déan iarracht like fiú nuair atá tú ag imeacht ó siopa nó rud éicint mar sin abair slán nó go raibh maith agat ná bí buartha go féachfaidh duine éigin trasna ort you know is cuma. yeah sin rabhas. Dawn go raibh míle maith agat as do chuid ama. Gan fadhb, go raibh maith agat.